n'ụwa na-enye ha nsogbu ha rụsịkwa onye ọjọọ ụwa akwa is still continue comment reason why bụ na dibia gbara ha afa agwa ha nke bụ eziokwu o nwere ike ọ bụrụ na ebe i si nọọ ụwa bụ na be nna gị ọ sị gị na ọ bụ ikwu nne gị e je were mmụọ ikwu nne gị na-agọ gị emesịkwa ihe a na-eme ka na-emekwa it can never leave you maka na ị can never give what belongs to Peter to Paul Bible sị gị give what belongs to Caesar to Caesar and they give what belongs to Christ to Christ so na ọ ịchọta ebe a ya-agwa gị eziokwu bịa bụ number one ọ bụrụ na ị nwere ụlọ akwụkwọ mana skuulu gị anaghị enwe population na ị chọrọ ka i nwe population ebe na ebe eke hit agwa gị ihe ejesi nkịta ọpụ ahụrụ ị fụ na under four days ọ na-ebogide ọ bụrụ na ị nwere chọọchị ma chọọchị gị anaghị aga ọfụma na ị chọrọ ka chọọchị gị na-eboom ọfụma ka chọọchị gị na-aga n'ihu ọfụma bịa na ebe eke hit a gwọchara gị ọgwụ ị fụ ka ọra dakara na chọọchị gị ma o nwerọzi ihe a gba aka eme ee nke bụ eziokwu bụ na kemgbe a m ji bata social media ndị dibịa mara mụ ndị ụka mara mụ o nwego ọtụtụ dibịa ọnụ ma one ndị ji anaghị ezo okwu ezo kpọrọ mụnwa bụ eke hit na phone sị m na ha na-eme dibịa mụ na ihe m chọrọ ha na mụ na ihe m chọrọ ka emere m m asị onye ahụ bịa ka m gosi ya na-atụghị egwu maka chineke maka mmadụ ọ bụrụ na ọ dịba kemgbe a ọ karịgo mmadụ iri bụgo dibịa sisigo ebe ha bi bịa be m agwa m ihe ha chọrọ m gosi ha mgbọrọgwụ na ahịhịa eji eme ya gwa ha na ọ bụrọ kwụnye m ego na ọbụ ka unu were ya na-azọ ndị mmadụ and ka ndị mmadụ hapụ ịdata ndị dibịa sịrị 419 so na ọ bụrọ sọ ndị ụka ka m na-enyere aka na a sị na ọ na-eme ọkọ kọba anụmanụ o jee n'ukwu osisi ma ọ kọ mmadụ o jekwu mmadụ ibe ọ kọ ya na ị bụ dibịa ma ọ bụ na inwe ọgwụ ị chọọ na dibịa ka nwe ọgwụ o nyere gị aka ọgwụ ọgwụ ya bụ orgopi masaji na ma ọ bụrụ na m enwe ya nwa onye m ma nwere ya anụ mbe ka onye ahụ nyekwa m aka ghara aka ka aka ji eto ogologo a na-amacha ihe niile amacha ihe niile adịghị ezucha oke onye sị na ihe niile zuru oke ọ bụ asị ka ọ na-asị asị ka ọ na-asị so na ọ bụ ịmara e ịmara ndị ma bi ihe e daa iruo nke e ọ daa nke bi ịchọba ịmabi ịmabi arụ ọrụ ha gwebekọ na ọ bụ eziokwu aka nyere aka ka aka ji eto ogologo na ada amacha ihe niile amacha dibia a na-apụta ụwa buru ọgwụ n'isi na ọ ije iweta ebe a iweta ebe a iweta ebe iweta ebe ha ncha adị gị n'isi na-eme ọ bụrụ eziokwu so na o nwe onye a mụrụ mụọ dibia like mụ nwa bụ eke hit ọ bụ n'ihu arụsị ka a mụ m amụ amụha m n'ụlọ ọgwụ so ihe m na-eme bụ ihe mmụọ ka m na-eme okay otu gị si ekwu n'ihu arụsị ka mụ n'ihu arụsị ka mụ kọwara kọwara ya ka esi wee mụ gị n'ihu arụsị ka ọha na eze gee ntị ka a nụkwa ee ntu esi wee mụ m n'ihu arụsị mụ nwa bụ eke hit ka m na-agwa ụnụ okwu a kịta si na ntu nne m si wee kọrọ m nna m ochie bụkwa ya nọ ihe ebe a nwanne nne m dị ihe a ọ nna m ochie onye ọbụla amụ ya amụ ya na agwụ ebuo na ọkịja ka a na-akpọ ya ọ nna m ochie dị ihe ebe a taa ọkwa oke dibịa ka ọ bụkwa dibịa ka ọ na-emekpa mana ọ bụrụ na be nke ụnụ fụrụ ya taa marakwa dibịa ka ọ bụ i jekwa be ya efuru ozukwere n'ihe jikwa eme mmọnwụ so nne m mụrụ ụmụ iri na ịbụọ iri na otu anwụọ o wee bụrụ mụnwa n'afọ mụnwa bụ ikpeazụ ya ihe nne m buru m n'afọ bụ 13 months bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ndị Igbo na-akpọ ọnwa iri na ịtọ ka nne m buru m n'afọ nne m wee kọọrọ m wee sị m na ọ na-eme ya nọ ebe ndị mmadụ nọdụ ubiri nne ka isi ya esi ya n'ọnụ pụta a na-achụ ndị mmadụ ọsọ afọ ya akpa ha ntu a ọ nọkata mmiri a na-agụsịsị ya n'ahụ ndị eje asị na ya eme operation mana mgbe a na-agwa gị ya one naira adịa one naira adịa even sef nri ọnụ ọ na-afụ rie na akị na garị ka o ji eme nri bụ nne m nne m mụtara eke hit a bụ akị na garị ka o ji eme nri o wee karịa ya o wee jebe arụsị ukwu arụsị be nna ya a na-akpọ ogwugwu akpụ ọkịja dị n'ụbahụ ezike ọkịja ọ ya ka m ji wee bụrụ nwa nwa ji na mụrụ ụbahụ ezike ọkịja amụrụ m n'ụmụ n'ọnụ n'ụbahụ ezike ọkịja o wee jebe na arụsị be nna ya a na-akpọ ogwugwu akpụ ọkịja nnekwu nwaanyị nne m ejighị ego ọkụkọ nne m ejighị ego mmanya mana nne m nwere ọjị kpọrọ nkụ ọ fụrụ wee were ọjị ya kpọrọ nkụ wee nna ya nna ya nụrụ nwaanyị ọ- nụrụ nwaanyị ọzọ nwunye nna ya nke ịbụọ o nwere ọkụkọ ya na-eyiri akwa bụọ nwa nwa ụrịọm ọ sị na ya enweghị ego ọkụkọ ya ọ jee na mkpọ nwụrụ jide otu ọkaba ahụ jide otu otu nwa ụrịọm mgbe a ka a na-arụrụ ọkụkọ mkpọ ha na-anakpu ụra mkpọ a na-anwụrụ ka e si arụ ha mkpọ dị ka ntụ o si wee kọrọ m ọ jee na mkpọ wee nweta otu nwa ụrịọm wee were ọjị ya kpọrọ nkụ bute afọ ime ahụ o bugoro 13 months ọnwa iri na ịtọ wee were ya gaba n'ihu arụsị ahụ a na-akpọ ogwugwu akpụ wee sị ogwugwu akpụ na ike ụwa agwụna ya na ya amazi ihe ya eme na ọ bụrụzie ndụ ka ya ya adị ka ọ dị n'ihu ya ọ bụrụzie ọnwụ ka ya ya nwụ ka ọ nwụbezie n'ihu arụsị arụsị be nna ya ka a maa na ọnwụ ngwọ n'ike agwụ ndị ya na ya amazi ya ka ya si eje ana na ya amazi ya na ọ bụzi nri ọnụ ka ya ga na-ekwu ka ọ bụzi ahụ adị ka ọ bụzi nwa o bu n'afọzi ka ọ bụzi ndị mmadụ na-asọzi ya oyi ka ya amazi ya nke ọ dị na ya amazi ihe ọ ya eme o wee nọzie ebe ahụ gbugbu inine gbugbu inine bebe akwa bebe arịrị bebe bebe bebe chaa wee were ọjị ya kpọrọ nkụ wee tiiri ogwugwu akpụ a wee sị ya na ọkwa ọ fụ na ya nwa bụkwa nwa ya nwaanyị bụ ada ya egotanwu nkwa ọjị na ọjị kpọrọ nkụ ka ya ji ma ya doo ya ya fụ ọjị kpọrọ nkụ a dịka ezigbo ọjị ya fụrụ ya asị ọjị kpọrọ nkụ ọ were ọjị a tiiri ogwugwu akpụ were weta ụrịọm ahụ o ji

ọ na-akpọzi kokokonkom na ọ bụkwa nri na ya bụkwa ọnụ jebekwa ije a na ya bụkwa ọnụ jebe na-akwa anụ kwa ebebeziri dinezie nga arahụzi ụra ụra egbucharazikwa ya ya nwazi isi isi na ụra a bụ ntezie ma ọ sị na na ihe a bịara ọ na-awụ ya ka mamịrị ọkụ mana ị ma n'ihu ogbugbu a na-anyụ ya mamịrị ya were sị ka ya binizie ka ya pụọ n'ihu ogbugbu ka ya pụọ atọfụ ihu ogbugbu jee nyụọ amịrị n'ozi mbini ya ka o biniziri ma nwa esi ya na ngalaba pụta ọ bụrụ mụnwa bụ eke hit na ọkịja so na ọ ntu a ka esi wee mụọ m n'ihu arụsị na amụọ m n'ụlọ ọgwụ this is the story from my mother ka nne m si wee kọrọ m na ọ bụrọ mụ mụrụ onwe m ọ ntu a ka esi mụọ m n'ihu ogbugbu aka ji ka ọ kọwara anyị ji kwuo na a mụrụ n'ihu arụsị na agụkọ si okwu ya kwụsị na agbagba nke ugbu a ọ gharakwa ngwa ọsọ asị na nnukwu nwa a na-akwụkwọ kwụ na iro kwekwa kwada ya gazienụ